onye na-egbu mma na mmiri na-adị ezere ụkwụ ya mana CY amaghị na onye chọrọ ịma mbụrụ ga-ebu ụzọ zụọ ihu eluigwe ya ka o ji wee manye mbụrụ n'ọma ahịa o wee kụọ nne ya n'isi koi o wee bụrụ na ọ bụ ewu ndị a onye atara ọkwụrụ ndị a ntị adịkwa CY bụ nnukwu injinia ama ama a na-anụ aha ya n'ebe niile ọ na-eji aka ya ese ụlọ ma rụruo ya n'isi ihe mere o ji ewu ewu bụ na aka ọrụ ya amaka ụlọ ọ rụrụ na-anọte aka ọ na-akpachakwanụ anya were arụ ụlọ etu ọ sọrọ ikuku ya kuo ọ naghị ebi ụlọ ọ rụrụ aka ọjọọ ụlọ ya anaghị agbawa agbawa ma ya fọdụzie ihi mmiri ndị ọ rụgooro ụlọ na-ekwusa ịdị mma ya n'obodo ọ bụrụ na ọ gwa gị na ọ bụ ụdị material ka ọ ga-eji wee gaa rụrụ gị ụlọ emela ya mgbagha maka na ọ ma nke bụ nke ọ ma nke ga-enye gị ihe a chọrọ ụlọ niile CY rụbere nwebeghị nke dara ada ọ bụ ibigide ya ebikaa ya ụmụ gị nwere ike kụtuo ya rụzie nke ha chọrọ ike agwụnwala CY maka CY abụghịzi ụmụaka nka abịanwala ị ma na egbe nkanka nku abụghịzi nwa egbe nwoke na-arụrụ onye ọrụ wee kpọọ ya otu ụbọchị wee sị ya CY biko e nwere ebe ị ga-arụrụ m ọrụ CY asị ya nna anyị ukwu arụọla m ọrụ ọtụtụ afọ e nwere ọtụtụ ụmụ okorobịa na-etolite etolite i nwere ike gwa ha abụghọzi m ụmụaka ọ bụ eziokwu na agadi nwaanyị anaghị akarụ nka n'egwu ọ ma agba mana ọ daa ada ugboro atọ a gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ enwere m ọtụtụ ihe m na-emebu m na-agaghị emenwuzi ugbu a ekpebiela m ịla ezumike nka na agaghị m arụzi ọrụ ọzọ ka m lakwanụ leruo onwe m anya na ndụ a bụ ileru anya maneja elee ya anya sị ya aghọtara m ebe ị na-aga ọ bụkwanụ etu o kwesịrị mana ị ma na aka ọrụ gị amaka o nweghị oyiri n'obodo a achọọla m onye nwere ike ịrụrụ m ọrụ a mana ahụghị m ọ bụ gị ka obi m gwara bịa kpọọ enwebeghị onye aka siri ike m hụrụ karịa gị ị bụkwanụ one million mana agaghị m agwa gị mee ihe na-abụghị obi gị agaghị m asịkwanụ gị alana ezumike nka mba ị gbaala mbọ etu i kwesịrị isi agba mbọ nke fọrọ afọ fọziri ndị na-etolite etolite mana ọ bụ naanị arịrịọ ka m ji wee bịa biko na ọrụ m naanị nke a ị rụchaa nke a ị lazie ezumike nka agaghịkwanụ m enye gị nsogbu ọzọ CY elelie anya elu kutuo wee sị ya nsogbu adịghị m rụchaa nke a agaghị m arụzikwa ọzọ maneja asị ya nsogbu adịghị CY ahụ na ihe nwa ọkụkọ bu mmiri achụ dị ya mkpa ọfụma o chee n'obi ya sị na ọ bụ na ya arụghị ụlọ a na obi nwere ike ọ gaghị adị maneja ya mma mgbe ahụ ọ bụrụ iwe dị n'obi ama ọdịnihu na ya achọghị ya CY wee kwere etu a ka ha abụọ si wee kpebie CY amalite ọrụ mana oge ọrụ a na-achọ ịmalite CY wee kwuo n'obi ya arụọla m ọrụ ọtụtụ ebe dị iche iche enwebeghị onye kwuru okwu ọjọọ banyere ihe m rụrụ ụlọ ọ rụkwara na-anọte aka enweghị ihe ga-eme ya na nke a ga-abụ ụlọ ikpeazụ ya ga-arụ ya ga-agbanwe aka ka ya nwee ike nwechata ego ya ji wee laa nka na ọ bụzi etu ya si wee rụọ ndị nke mbụ ka ya ga-esi wee gaa arụ nke a na ya rụchaa ya enweghị onye ga-achọpụta na achọpụtagodu na a ga-asị na ọ ga-abụ na ọ kaala kpatara o ji wee rụọ ụdị a CY wee malite ịrụ ụlọ ọ ga-ego blọkụ gaa goo blọkụ bere ego blọkụ o goro bụ ndị a na-enwe nwere nwere nwere e nwere ike iji half bag kpụta 50 blọks i bisa blọkụ aka aja aghasịsịa a na-apara blọkụ apara adọnye n'elu mọta etu a ka e si apa blọkụ na-edo ya bụ ụlọ oge a ga-ama skafụ CY ekwe ka akpọpụ ya bụ blọkụ ọ gbakarị ala mara ihe o mee tupu edopụ ya bụ ụlọ na lintel abịa na rọdụ ebe a ga-etinye 12 mm CY a mix 10mm na 8mm tiga ebe ahụ o tinye 10mm abụọ tinye otu 8mm ọ ga-emix simenti ọ bụrụ ihe a ga-agba 9 bucket of sand ọ gbaa ya 12 a ga-agba 12 bucket of concrete ọ gbaa ya 15 ihe o ji eme ihe ndị a bụ ka ọ machata ego edonwere ụlọ dochie ụlọ a ga-akụ ya akụ gbamgbam step tiles a ga-eji 4.5 gauge wee rụ ọ gaa were 3.0 gauge CY arụwara ihe arụchaa akpọchie ya pentie ya ọ chịrị key chịnye maneja sị ya nna m ukwu arụchara m ya bụ ụlọ maneja ewee kelee ya sị ya daalụ maka mbọ gị niile ị gbara mbọ ọfụma CY achọọ ịpụ ọ sị ya mba apụla ọ chịpụta key ahụ chịnye CY sị ya na nke a ka ya ji wee kelee ya n'ihe niile o meere ya na o ji nke a wee na-ele ya nka wee na-asị ya daalụ etu i si wee gba mbọ etu i si wee wepụta obi wee rụọrọ m ọrụ na-eleghị anya n'azụ na kọmpanị agaghị echefu mbọ niile ị gbaara ha mgbe CY nụrụ nke a anya mmiri eju ya anya ndị mmadụ eche na ọ bụ tears of joy ha amaghị na onye yi ihe ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya o kelee maneja chịrị key kwaba n'ụlọ ya ya na ezinụlọ ya ebiri o meghị ọnwa isii ebe niile malite hiwe mmiri ajọ ikuku wee na-akpa ụlọ ahụ aka ọjọọ mmiri jie CY na ezinụlọ ya chịrị obi n'aka apachịkata na ụlọ ekwe mpachị naanị ihe a ga-eme ụlọ ahụ wee meta ya bụ ifopụ ya bụ gbamgbam kụgharịa ya abịa na wọọlụ ụfọdụ wọọlụ ekewasịchala nke na o nwere ike izegide mmadụ oge a na-atụghị anya tankị mmiri bụ ihe buru ụzọ wee daa obere ikuku kuo zinc ana-eme kwakịrị kwakịrị kwakịrị o wee bụrụ ihe CY ji aka ya wee kwetara onwe ya gee m ntị ekwela ka otu ihe na-enweghị isi mebile ugwu ahụ i ji ọtụtụ afọ wee wube ezi aha kakwa ego onye a na-ekiri ekiri ekwesịkwa ikpu ntụ emela ka i ritechaa emela ka i jiri ụzọ aghụghọ rikpoo onye nyere gị ọrụ ihe a kọchatakwara n'agịga ite na-alakwa n'agịga ọnụ onye nyere mmadụ ọrụ bụkwanụ onye hụrụ ya n'anya ike na-adịghị gị ịrụ ọrụ gwa ya na ike adịghị gị ka ọ ghara ịbụ ihe a manyere gị amanye ị rụzie ya etu sọrọ gị ejila aghụghọ arụrụ mmadụ ọrụ maka na ihe ọ bụla mmadụ mere na ndụ a nwere otu ụzọ ma ọ bụ ibe ya ọ ga-esi wee bịachighata azụ nwa na-amanye mbụrụ n'ọma ahịa ọ ma ebe nne ya si wee nọrọ ọ bụ ya ka nkapịa ji wee sị anyịrị si esikwala isi maka na ome mma mekwaara onwe ya ntị adịkwa ya gazie